takulandirani pano pa malawi live today lelo takubweretseraniso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lelo The DC mwana woopsa kwambiri olankhulira amalawi osauka amene alibe mawu koma amafuna kulankhula. Obadwira ku Malawi konkuno ndiponso ndizafera konkuno. Sindimaopa wina aliyense kupatula Mulungu. Ndipo siku langa lokufa likazakwana, atafuna Mulunguyo, ndizafa koma osakhala kuchokera kwa munthu. ndiye choncho antongwetongwe ena akamakhala akakhutakhuta masoseji awo asamakambe za ine muzikamba za ana anu muzikamba za amanu muzikamba za abambo anu chosangalatsa nchonena kuti wina aliyense afune asafune khala ndiwe president khala ndiwe minister khala ndiwe wazikwanje but there will be a day imenenso nawe uzafa ndiye olo utakhala kuti watsogoza anzako khala ndi 8 kumanda iwenso uzafa ukanakhala kuti iweyo suzafa ndiye kuti inali nkhani ina yake yabwino kwa iweyotu koma aliyense tu azafa ndiye olo ati khala mupasane mfuti muzilandira mfuti m'maeyapotimo kumazipitisa malo osiyanasiyana ku state house kwanuko ine sindimaopatu munthu ndimangolankhula chilungamo ndipo chilungamocho ndiye ndimangochilonjeza uyo straight sindimachiphonyesaphonyesanso iyayi lero tikambirana nkhani zitatu zazikuluzikulu nkhani yoyamba ndi mgwirizano wa zipani zosusa mgwirizano wa zipani zosusa zimene zayamba kupereka chimwemwe kwa Amalawi zitamveka kuti a PP, udf, utm, aford akhala pansi tsopano ayamba kukambirana za mgwirizano. Imeneyi ndi nkhani yathu yoyamba. Nkhani yathu yachiwiri tikambiranapo za mchitidwe onyasa umene a bungwe la mec komanso a pac ndi mabungwe ena komanso donor community akuulekerera mchitidwe umene akupanga a mcp a mcp amene tsopano ayamba kampeni yodabwisa imene sinachitikepo pa dziko linolo chiyambireni kampeni yomanyamula anthu kuchokera ma district wosiyanasiyana kumabwera nawo ku state house koma atatenga chovotera iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri nkhani yathu yomaliza izakhala mchitidwe wokuba makamaka umene akuchita ma ministers koma tisanafike kumeneko ndafuna ndingokupemphani inu anzathu okhala ku south africa kunena kuti mukamakhala kumeneko muzidziwa kuti mukukhala dziko la eni ndipo pakuyenera kuti muzikhala anthu ogwirizana osakhala anthu opangirana zoyipa malipoti amene akuchokera ku mabungwe osiyanasiyana kuphatikiza ku embassy ndi onena kuti pali mtundu wina wa amalawi few individuals, ma phone awo alipo, ma picture awo alipo, maina awo alipo, amene akupanga mchitidwe woyipa kwambiri mu dziko la ku South Africa, kuwapangisa amalawi anzawo kupeza mavuto osiyanasiyana powabera zinthu zawo komanso powanamiza kuti awalemba ntchito, awapezera ntchito iyo ni nkhalakale ndikumayitanisa ma Rands amene ndi ovuta kuti munthu awapeze, munthutu amene ali ku south africa sikuti anangopita kumene kuja kumakakondwa aa anapita kumene kujako kuti akapeze ntchito akayang'ane kakobiri kuti athandizire ana ake makolo ake kuno kumuzi ndipo kalero ukati ukatumiza ndalama munthu akatumiza ndalama zimakhala ndalama zaphwamwamwa lero anthu ena ake antongwentongwe ena asizinamtole mziko la ku south africa akumaabera amalawi anzawo kuabera ndalama zambirimbiri powanamiza kuti awalemba ntchito. Ichi si chikhalidwe chabwino. Anthu okhala kuti ndifenso a dziko limodzi tinayenera kuti tizikhala anthu odalirana osakhala opangana chipongwe choncho ndikupempheni inu a Malawi kunena kuti amene muli ndi chikhalidwe chimenechi ngati mupitirire tikuchitani expose Titchula mayina anu, matelefoni namba anu, kumene mukuchokera ndipo mkhalidwe umenewu ukuyenera utheretu chifukwa sibwino anthu okuti mwachokera dziko limodzi ndikumapangana chipongwe. A Malawi ambiri ndi okondwera kwambiri atamva nkhani kudzera pa Zodiak Online komanso masamba amchezo osiyanasiyana, mmawayilesi osiyanasiyana kunena kuti President cha ma chidwa Enock Chihana, Atupele Muluzi, Dalitso Kabambe komanso chipani cha PP anthu amenewa ayamba kukambirana za possible alliance. Iyi ndi excitement news imene Amalawi ambiri akondwera nayo. komano mkatikati mopanga zimenezi amalawiso ape- apereka ma mixed feelings kunena kuti inde izi ni nkhani yabwino kwambiri ndipo imeneyi ni nkhani imene ife ngati ma activist komanso amalawi ambiri akhala akuyinena kunena kuti pakhale alliance pakhale mgwirizano wa zipani zonse zosusa koma tikayang'ana mkatimo mmene akunenera anthu ajawo chipani cha dpp mulibemo. Kodi tsopano chikuchitika ndi chani? Tikufuna tikuwuzeni izi mosabisa iyayi mosanyengereranso kunena kuti alliance popanda dpp ndiye kuti muziwe kuti imeneyo si alliance. Alliance popanda dpp mukuperekanso passport ina yonena kuti uh, chipani cha mcp chimene chazuza anthu mdziko lino chimene chapere, chapereka nkhawa chaonesa anthu zimene sanazionepo chizalamulirapo beyond 2035 chifukwa chopanda mgwirizano chosalolerana mtima wozikonda inuyo a dpp muziwenso kuti pa inu nokha popanda zipani zina zosusa you are nothing sitikudziwa kuti muli ndi fear fear yanu ndi iti chifukwa mwina ma, kuli ma perception zimene anthu akulankhula kunjaku ena amati akakhala amanena kuti a president mutharika anakula koma nanga wolo atakula koma ndi torchbearer wathu ndi torchbearer komanso ali ndi ma numbers izizi wina afune asafune adziwe kuti kuli ma numbers ndipo ndi chipani chachikulu ena amanena kuti iyayi amayi joyce banda anatchuka ndi cashgate so what koma ndi mtsogoleritu wa chipani chawo iyayi daliso kabambe alibe experience zidzakhala ngati zomwezinso za aujeni awa a lazarus chakwera koma nanga ndi torchbearer wathu iyayi enoch chihana amangotchuka kumpoto kokhako e, ndiye iyayi amenei mwakuti mwakuti mm amalawi tazisiyeni zimenezo iyayi atupele atupele ndi mwana wa bakili muluzi e, ndiye inu sayenera kuti nayenso ah, dziko likhale ngati la amuluzi no no no no no. amalawi tatiyeni tizisukusula ngakhale wolo kunja ngakhale ku kenya ukuku kuli mwana uja amatchedwa kuti uhuru kenyatta abambo akenso anakhalapo president so ine i don't see any problem and inuyo mwinanso a, a dpp mwina muli ndi fear of the unknown kunena kuti ah, nanga china chache chitachitika kusogoloko ndiye kuti chipani chathu chitha inu do not think about your party you should think about malawians and inuyo a dpp mukangopanga blunder yosajoyina alliance ndikumanena kuti aliyense ayime payekha payekha ndiye 20 tikapanga round yoyamba ndiye tizalowaso round yachiwiri you are making a very big mistake malawi mmene akuvutikira lero sizikufuna zoti ati zoyesa chibagira kuti chibagira chiti- chikachimenya tione kuti munthu wagwa kapena ayi kunali ku- ku- kumanga chibagira chimodzi kutibula kutibula otherwise anthu awawa akupanga mafilimu koopsa anthu awawa azakutakatani the moment mungopereka ma divisions mu alliance kuti ena inu musalowemo muziwe kuti that is the end of you ndipo muzachita regret kwambiri so apapa pakufunika kulolerana pasakhale kuti ati ifeyo a dpp we- we are the biggest party ndiye tikufunanso titengenso ujeninso running matenso muchipani mwathu momo that is a mistake there is no way inu a dpp mungatengenso running mate muchipani mwanu momo yet kuli mu- mu- zipani zinazi kuli ma pp wo utm udf aford mukanakhala pansi ndikuyang'ana about the malawi focus za malawi do not focus about za chipani zanu so ine nangofuna mmamawa uno kuzera kwa amalawi amene andituma ndikuchenjezeni inuyo ma alliance partners zonena kuti mupange ama ma alliance kenako basi ndiye muza- muzalo- muzakhale pamodzi round 2 round 2 yo mwayiziwa bwanji kuti izachitika Anthu awa amene akupangira m'matongwetongwe amenewa monga mmene tanenera, akupanga zinthu zoopsa kwambiri. Komatu kunjaku kukuchitika zinthu? That is why tikunena kuti inu a mec komanso inu a pac ndi mabungwe mukuyenera musegule maso anu. Mec cholinga chake anachipatsa mandate yopanga free and fair elections koma zimene zikuchitika panopa abale anga munati mupite ku mzinda wa Lilongwe mukalowe ku salima mukalowe ku nkhotakota kukunyamulidwa anthu woopsa daily mabasi osiyanasiyana magalimoto a polisi onyamula anthu magalimoto a boma a road traffic magalimoto osiyanasiyana kumanyamula anthu kumapita nawo ku state house ma private buses mkati kuwafufuza anthuwo aliyense ali ndi chovotera and chovotera ndi document yotetezedwa kwambiri koma pali bungwe ili la Malawi Electoral Commission komanso a pac ndinu makape kwambiri because ngati Malawi muno muti muzayambike ziwawa muzayambise ndinu chifukwa mukusekerera chipani cha MCP kwambiri chipani cha MCP chikupanga zinthu zoopsa koma inuyo at your watch but you are not doing anything munayenera kuwachita amene wawa summon ndi kuwachita warn because akutenga chimene chija chovotera ja ulendo nacho ku state house chifukwa chokuti khaya ali mboma khaya ndi iwo akulamula ndi ali ndi mphamvu zambiri and chomvetsa chisoni nchonena kuti apart from amalawi amene akupita kumene koko kumakamwa mimowa mawaini kumadya nyama ndi kumavina ndithu zoona ndithu kumene ku- kukutengedwanso anthu akunja amene tu amalawi eniake amene ali kunjako akulephera kuvota sadzavota koma akuwatenga anthu ochokera ku mozambiki akutenga anthu ochokera ku rwanda ku burundi ndikumapita nawo ku state house ndikumakawanyengerera kuti a tikufuna ife mudzativotere mukativotera mudzakhala mu environment yo yabwino kwambiri ndipo kwa anthu amene akuyitanidwa kumene kwa amene ndamvera ine chisoni ndi mabulundi ndi mabulu ndi maluwandizi inu zoona mwayiwala makontena anu aja Akupasani ma container anu aja mwaiwala nkhaza zimene anakupangani a mcp pakati apo? Inu ndinu anthu ofoira kwambiri kapena mwina ubongo wanu sukuyenda bwino malinga ndi zipolopolo eti zimene munaziona nthawi imene ija. I don't think it is true kuti inuyo ma Burundi ndi ma Ruwandizi leroli mungamapite ndikumakachita wine and dine ndi Chakwera ndikumakasangalala kumeneko mmene mwazunzikira inuyo anthu inuyo. anthu inu ena mwa anatumizidwa anzanu ena anapita kunja anakaphedwa kwawo ena ali mu ndende ena inu mabizinesi anu anachita collapse lero inu mabulundi ndi maluwandizi mungamanyamuke ndikumakasekerera anthu amene wawo mutalembetsalembetsa mavoti ngati dziko lino ndi lanu alimo tu mabulundi ena ndi maluwandizi ena anzeru amene wosasusuka akupanga mabizinesi awo nomo kumasatira ndikumalemekeza malamulo a ziko la eniake koma alipo ena makape ndithu kunyamuka ndithu kumakavina ati ku state house kumasangalala ati zili bwino zili bwino zili bwino bwino zili bwino kumasangalala kumene koko kumadya kumene koko nyama chimwayiwalira kuti mwazunzidwa koopsa ndi boma limeneli la mcp mwazunzidwa ndi maminista amene mumu kupanga mapulani okulandani mamillions anu mwalandidwa chuma chanu ena mwafika mwa, mwa, mwa saizi yomadwala matenda a bp kudandaulira chuma chanu lero mukupita kumakachita dine and wine ndi anthu amene ajawo ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri you must think twice otherwise ngati mukufuna zimenezi muwalolenso anthu amene ali kunja achite register nawonso azavote amalawitu amene ali maiko akunja amafuna kuvota mziko lawo bwanji inuyo ngati mukufuna nga, bwanji inuyo ngati mukufuna bwanji osayitanisa kapena osa, osapereka malamulo okuti anthu ali kunja azivota bwanji otherwise this is bullshit it is completely bullshit anthu okuba inuyo that is why tikufuna timalizire ndi nkhani yathu nkhani yokuba tafuna ndikuwuzeni kunena kuti mafilimu anu wonse maministers alipo maministers angapo tikuwadziwa ifeyo akuma akumazera ku domwe uko ku mozambiki uko akumatenga katundu osagwiritsa ntchito mra ndikumatulukira naye ku mitundu ku lilongwe ku bunda uko ulendo mma warehouse mwawo zonsezi tikuziziwa ena anu munaba pakana ma ujeni ma transformer am, amarepu ajawo ali m'manyumba mwanu ali m'mahotelo mwanu ali m'maloji mwanu ndithu munthu kukatenga ujeni transformer ija ya amarepu ijayo fezi kaya ndi 9 ndikukayiyika pakhomo pache Mmene anthu akuvutikilira magesi mmalawi muno anthu akusowa magesi koma wina ndithu ndikukatenga ndithu transformer transformer tu yonse yatunthu ndikukaisiya pakhomo pache kuisiya pa lodge pache kuisiya pa hotel pache koma ndiye mwafasatu mwafasa anthu okuba a mcp ndiye palinso winanso ujeni mp wina wakumangochi wangosankhidwa kumene kukhala minister aposachedwa pompano ameneyonso ndiye akuba koopsa ali pa cartel yoopsa akumatenga katundu wosiyanasiyana matraki matraki kumanyamula matraki katundu kuzembesa mra mukatero choncho muziwachita panishi amalawi osalakwa palitu amalawi ena amene amas, amasatira malamulo kumapereka misonkho koma lero mukumapitira m'manyumba mwawo ndikumakachita sechi ngati kapena ali ndi mfuti kuwalanda china chilichonse ndi mafoni omwe kumvetsa chisoni kuti kumalawi kunoko anthu timapangana nkhanza tokhatokha koma anthu obwera ndi inu maministers ndi amene mukunjoya kwambiri Ndikunenatu inu ma ministers a mu chipani cha mcp amene pakati apo munali ndi cartel yanu yokuba forex ndikumaka ndikumaka ndikumakayika ku- pa black market ndikumakagulisa inu ndikumapeza ma profit. Dziko lomvesa chisoni kwambiri kupeza profit yochuluka kwambiri ndikumapita ngakhale olo ku Zambia ndikumapita olo ku South Africa kumakagula zinthu in US dollars zimene sizinachitika pakana anthu akumeneko ndikumadabwa kuti kumatiyimbira mafoni kumafunsa kuti kodi ameneyi ndi ndani amene minista ameneyi ndalama akuzitenga kuti koma ndiyetu mwa- mwa- mwabatu mwaba koma lilipo siku limene muzayaluke ndipo simuzakhulupirira bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye babuka box 76 mulanje malawi southern africa